ndikulandirenisoni nonse kulikonse kumene muli chigawo zonse zinayi za dziko lino muli ndine mzanu muulutsi wanu yemwe uja mtolankhani wopanda pepala mtsiku la lero ndakutengerani nkhani yokhudza anyamata azikwanje Ei, ena mwina nkumafunsa kuti kodi dzina loti anyamata azikwanje lidachokera pati? Takhala ndipompo chifukwa tikhale tikugadabula makamaka chiyambi cha anyamata amenewa kuti kodi dzina limeneli lidachokera patipati. Musaiwaletu kupanga subscribe, like, comment komanso share komanso koposaposa taitanani anzanu kuti auze anzawo kuti malo oyenera kupezeka mchigawo chino Ndi pa Dreams Media pomwe timagadabula nkhani zosiyanasiyana kuti inu ndi ife tonse tizitha kuyendera limodzi. Kodi anyamata azikwanje ndayani kodi? Amenewatu ndi anyamata amene akhala akuvutitsa mu mzinda wa Lilongwe. Makamaka kwa onse amene amafuna kuchita mademo mu mzindawu amatulukira anyamatawa atavala mamaski. Eh, tikukamba kutitu kuphimba kumaso kuti anthu asawazindikire kutero kuti amathamangitsa ngakhalenso kumenya komanso kuvulaza onse amene akuoneka kuti amafuna kutenga nawo gawo makamaka ku nkhani ya ma demonstrations zimenezitu zakhala zikuchitika makamaka mu ulamuliro wapitawu ulamuliro wa chipani cha kongeresi umene umasogozedwa ndi dr lazarus mccarthy chakwera anthu ena amaganizira kunena kuti anyamata azikwanje amenewa amatumidwa ndazipani makamaka chipani chija cha malawi congress party kuti azisokoneza onse amene akufuna kuchita mademo makamaka mademo amene amachitika mu mzinda wa lilongwe nkhani imeneyi teteniti tiisiyeni pambali tingobwerekera malingananso ndi zinthu zina zimene zikuchitika mdziko lija la tanzania mdziko la tanzania tikunena pano Kuli zisankho zosankha mtsogoleri wa dziko limeneli ndipo yemwe ali mtsogoleri mdziko limeneli zikumveka kuti anathamangitsa komanso kumanga onse amene anali otsutsana nawo amene ndithu amaoneka kuti akhoza kupikisana shoulder to shoulder kuti uh, akhoza kuwapatsa mpishupishu kapena tinene kuti kuwapatsa ukweche makamaka pa zisankho zimenezi anamanga komanso mphekesera zina zikumveka kuti ena anaphedwa Komatu tikunena pano, m'dziko limeneli la Tanzania mzika ndi zokwiya kwambiri. Mzika zikuchita mademo amnanu makamaka kutsatira kusakhutitsidwa komanso mchitidwe umene mayi ameneyu amene ali mtsogoleri wa dziko limene la Tanzania wakhala akuchitira akuluakulu a zipani zotsutsa. Tikunena pano boda ya ku Songwe imene imalumikizana ndi dziko limene la Tanzania yatsekedwa makamaka mbali imeneyo ya tanzania osati mbali yathu ya malawi komanso ku airport tikudziwa kale kumeneko ndithu anthu amademo afika kumeneko ndikulowa komanso kuchita zinthu zosiyanasiyana tiyeni tibwereni ndithu ku nkhani yathu ya tsiku la lero makamaka kukambako nkhani ya anyamata azikwanje anyamata amenewa akhala akuvuta kwambiri mu mzinda wa lilongwe tiyeni tingobwerani mbuyo pang'ono pomwe tidaona kuti um, Uh, otsatira chipani cha dpp eda ndi ena adakhapidwa makamaka paja amati pa Mbowe ndipo nkhani imene itapita ku polisi apolisi adangoti akufufuza akufufuza mpaka nthawi idapita tidaonanso ndithu mademo ena amene adachititsa wamkulu wa bungwe limene la CDEDI a Sylvester namiwa iwowatu ndithu adagwidwa ndi anyamata omwewa azikwanje omwe amayenda ndi zikwanje nkumapirikitsa onse amene akufuna kuchititsa mademo mu mzinda wa lilongwe a Namiwa anamenyedwa ngati mwana adavulazidwa ndipo amene adachita zimenezi samadziwika kuti kodi iwowa ndayani kwenikweni apolisi atauzidwa nkhani imeneyi adangoti tikufufuzabe tiku, tikapeza anyamata amenewa tiwagwira komanso tiyeni tibwereni mbuyo pang'ono ngati mukumbukira bwino kuti padapezekanso ndithu gulu lomwela la anyamata azikwanje omwe adapita ku nyumba ya malamulo kumenekutu ndithu adakaphwetsa mateyala a aphungu omwe amachita nawo zokambirana mu nyumbayi ndipo Anyamata amenewa adaoneka pa CCTV kamera ndipo ena adazindikira kuti ah, uyutu ndi wakuti amakhala ku Mchesi, winayu ndi wakuti amakhala ku 25 koma polisi palibe chomwe idachitapo. Nkhani ina imene idachitikaponso ndi anyamata amenewa azikwanje ndi makamaka ija idachitikira ma civil servants omwe nawonso adachita ndithu mademo kumang'alula boma kuti likweze malipiro awo ndipo anyamata azikwanje amenewa adagwiritsa ndithu zida zokuthwa kwambiri makamaka zikwanje zitsulo mpakana adavulaza mzimayi wina m'mutu kusala pang'ono kutulusa ubongo kuika panja zimenezi ndithu ndi zina mwa nkhanza kapena tinene kuti upandu umene anyamata amenewa azikwanje akhala akuchitira anthu osiyanasiyana amene amaoneka kuti amatsutsana ndi boma la malawi congress party lomwe nthawi imeneyo limasogozedwa ndi dr lazarus McCarthy Chakwera koma pachichewa pali mawu amanena kuti ukatambatamba uziyang'ana kummawa kuopa kungakuchere Zonsezi zimachitika, koma zimaoneka kuti panali akuluakulu ena amene ankawateteza anyamatawa ndipo polisi imakanika kugwira bwino ntchito yawo malingana ndi kuti kulikulu kumakhala kuti kwalamula. Boma lidasintha pa 16 September Pomwe mzika za dziko lino zochuluka kwambiri zidavotera mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party amene ndi a Professor Arthur Peter Mutharika, iwowa ndithu adapambana ndi mavoti ochuluka kwambiri. Iwowa atalowa m'boma, taona ndithu zambiri zakhala zikuchitika. Tatiyeni tiloweni mu Limbe, adagwira ndithu mkulu wina amene ankazunguza mmenemo ndipo ankachitidwa cover ndi akuluakulu ena ku chipani zimene zidapangitsa kuti apolisi akanike kugwira bwino ntchito yawo koma boma litangosintha adamugwira mkulu ameneyi tikunena pano ali m'chitokosi ali ku polisi komwe akuyembekezeka kuyankha milandu yosiyana asiyana komanso anyamata amenewa azikwanje amene takhala tikuwafotokoza kuti akhala akuvutitsa kwambiri mu mzinda wa lilongwe iwowanso ndithu akhala akutapidwa mmodzimmodzi kufikira kuti ochuluka ndithu awatapa ndipo tikunena pano akuyankhanso milandu yosiyana asiyana iwowatu ndithu milandu yawo ndi yonena kuti iwowa mmodzi mwa iwo wapezeka ndi mfuti yopanda chilolezo ndipo iwowanso akuganizidwa kuti ndi amene adavulaza kumenya modetsa nkhawa Sylvester namiwa kuphatikizaponso mzimayi wina amene ankachita nawo mademo monga anthu ogwira ntchito mboma kuti alipiri aonjezeredwe malipiro anthu akupereka malangizo kwa achinyamata osiyanasiyana kunena kuti tisalole kuti andale atigwiritse ntchito chifukwa andalewa akatituma amatitaya paliponse zinthu zikathina anthu ndithu akuperekera umboni potengera ndi zimene anyamata amenewa akukumana nazo kunena kuti palibe ndi mmodzi yemwe wandale amene akuoneka kuti akhoza kuwapulumutsa ngakhale dzulodzuloli taona kuti pamene anyamata amenewa anali ku khoti Ah, akuluakulu angapo a chipani cha malawi congress party mongotchulapo mayina tikukamba za ah, a Jessie Kabwila komanso ah, uyu woyankhulira chipani chimenechichi amenewa ndi a moses kunkuyu anali nawo ku khotiko kumvetsera kuonerera komanso ku- kutsatira nawo mlandu makamaka ya anyamata amenewawa azikwanje nkhani imeneyi yadzutsanso ndithu mapiri pachigwa ponena kuti anthu ena akuganizira kuti anyamata amenewa ankatumidwa ndithu ndi mikholing'ona eh tikukamba ndithu kuti akuluakulu a chipani chimene cha malawi congress party kuti azitha kusokoneza mademo amene amachitika mu nthawi imeneyo kungatalike kungafupike usiku ungatalike motani koma tizidziwa kuti kumacha ndithu ukakwera pa nsana pa ng'ona usamati pansipa iyayi osati pa nsana pa ng'ona koma pa nsana pa njovu chifukwa pa nsana pa ng'ona sungakwere ukakwera pa nsana pa njovu kapena ukakwera mu mtengo usamati pansipa palibe mame nkhani imeneyi ndi nkhani imene timafuna kuti tigawane tingoyitambasula muwiri mutatu kuchitira kuti inu ndi ife tonse tidziyendera limodzi tapangani subscribe like comment komanso share kuti ife ndife inu ndi ife pano tonse tiziyenda tonse pamodzi ngati ngumbi zothothoka mapiko kufikiranso nthawi ina pomwe tibwerenso ndi nkhani zosiyanasiyana ndingoti mwakoma nonse zikomo